Bran, gáire mór againn sa chlós nó na mílte scéalta. Go leanaí sé sin. Beidh mé ag súil le bualadh libh, beidh mé ag teacht ar ais ar cuairt, beidh mé ag súil le bualadh libh thíos faoin mbaile agus aon uair a fheiceann sibh mé, beidh mé ag súil le Dia dhuit Múinteoir Méabh agus beidh comhrá deas againn agus beidh mé ag súil leis na scéalta a bhíonn agaibh dom gach uile lá. Bím chomh bródúil i gcónaí nuair a chuireann daoine ceist orm, 'A Mhúinteoir, cá bhfuil tú ag múineadh? agus deirim, 'Táim ag múineadh sa Ghaelscoil. agus an reaction a fhaigheann tú ó gach duine, 'Tá na páistí is fearr sa tír sa scoil sin. Tá siad dea-bhéasach, dea-mhúinte, cineálta, cneasta. agus a pháistí creid ionaibh féin i gcónaí mar is páistí den gcéad scoth sibh agus beidh mise, beidh sibh i mo chroí i gcónaí. Agus a chairdeas bhí trí rud beag le rá agam, trí theachtaireacht fíorbheag ar fad. Bí bródúil as do Ghaeilge i gcónaí, labhair í le fonn agus le bród. Is féirín agus iontach a fuair sibh sa scoil seo. Tá bua na cainte agaibh ar fad, lean leis, scaip é, labhair le gach duine í, Cuir do ghualainn siar agus tuigfidh sibh nuair atá sibh níos sine, an bronntanas aoibhinn a bhfuair tú, bua na cainte Gaeilge a fháil sa scoil seo. A pháistí dara rud. Léigí. Leanaigí ar aghaidh ag léamh. Tá sibh ar an scoil is fearr ó thaobh léitheoireachta de chomh maith. Tá an leabharlann eagraithe, tá sé réidh le rith, beidh mé ag caint leis an máistir faoi an tseachtain seo chugainn. Tá plean beag againn, beidh na múinteoirí ag dul le boscaí agus ag bailiú leabhar, tá réimse leabhar nua againn agus beidh sibh an-thógtha leo. Leanaigí ag léamh. Cabhraíonn sé le gach rud ach chomh maith leis sin ní bheidh tú uaigneach riamh. Beidh cara agat i gcónaí má tá leabhar agat. Agus chun cabhrú libh leanúint ar aghaidh leis an léitheoireacht, léitheoireacht, tá leabhar marc déanta agam do gach duine sa scoil, le cabhair ón múinteoir Liselott chun é a dhearadh. So táim ag rá slán ar an dtaobh seo, agus ar an dtaobh eile, slán go fóillín, agus ar an dtaobh eile, tá spás le haghaidh leabhair atá léite agam, agus is spás le haghaidh deich leabhar. So, coimeád taifead. Agus nuair a bhuailim libhse, beidh mé ag rá, Ar léigh tú aon rud suimiúil le déanaí? Lean leis. Bígí ag léamh. Agus an tríú rud, agus níl aon gá a rá libhse, bígí cineálta i gcónaí. Níl aon gá a rá libh, mar a dúirt mise, Tá sibh muinteartha, dea-bhéasach, cneasta agus cineálta. Agus b'fhéidir sula deireann tú rud, má tá tú ag smaoineamh ar rud éigin a rá, smaoineamh, smaoinigh, an bhfuil sé sin cineálta? B'fhéidir nár cheart dom, b'fhéidir gur smaoin. Mar tá 'fhios agam go bhfuil sibhse mar sin agus go leanfaidh, go leanfaidh sé sin go deo mar tá sé ionaibh. A pháistí. Beidh mé mar a dúirt mise, beidh mé ar bís chun bualadh libh. Creid ionaibh féin i gcónaí. Níl, is daoine faoi leith agus speisialta gach uile pháiste sa scoil seo. Tá siad, tá sibh go léir difriúil, tá láidriochtaí fíorláidir fíormhaith ag gach uile pháiste. Smaoinigh ar sin. Leanaigí libh agus coimeád an an an láidreacht sin i do chroí i gcónaí, beidh sibhse i mo chroí. An ag dul timpeall, a stóiríní, sa chlós le seachtain nó dhó, bhí mé ag smaoineamh ar an t-amhrán seo. Bhí sé ag dul timpeall i mo cheann an t-am ar fad mar is aoibhinn liom an t-amhrán seo. Agus just b'fhéidir nuair a cloisfidh sibh nuair a bheidh sibh níos sine ag féastaí agus rudaí mar sin, smaoineoidh sibh oraibhse, ormsa agus tuigfidh sibh cén fáth. But tá mé just chun críochnú leis sin, mo chairde uilig. Tá mé chun a rá libh, May God bless and keep you always. May your dreams always come true. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you be forever young. Míle buíochas a chairde agus ag súil go mór le bualadh sibh timpeall na háite, bualadh libh. Slán mo chairde, slán go fóill, beidh mé timpeall na ranganna go luath.